hakilina falen falen baara dɔw sigira sen kan sɛbɛn minnu n'olu bɛ sɔrɔ eh, foroba cakɛdaw la olu bɛ se ka sɔrɔ eh, nɔgɔya la cogo min na ani u ka se ka dɔn minnu bɛ yen ni wariko b'o la o sɔngɔ ka se ka dɔn bɛɛ lajɛlen ka se ka bɔ o kalama o baro dalasigi kɔni eh, sigira sen kan jɛkulu fɛ min hakilina ye fasodenw bɛ se ka lafiya cogo min na maa bi saba ani saba olu tun bɛ a kɛnɛ kɔnɔna na jɛkulu min bɛ yen i bɛ sanni min kɛ walasa k'o sugu kɔni dɔn ale ni ajcad fo ka taa se ajcad femme ale ni tic ale ni oxfam olu de kɛra sababu ye ni ka nin baaraw sigi sen kan amadu jara tun bɛ a kɛnɛ kɔnɔ renouveau tele tɔgɔ la a ye min sɔrɔ o filɛ nin ye nin y'a dɔgɔkun fila ye a bɛ voyage n'a ka fɛn nɔfɛ a tɔ tora dɔrɔn de ye a ka fiche individuelle mali la ka se ka kunnafoniya sɔrɔ an mago ɲɛ sɛbɛnw la i n'a fɔ carte d'identité nationale carte nina passeport a tɛ taa gɛlɛya caman kɔ walasa cogo min na ka se ka jɛya don o waleya in na jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ wele publiez ce que vous payez ajcad femmes et tic ani oxfam o de y'a kɛ olu ye najɛ in bila sen kan o fɛn fɛn man kan ka sara n'i taara mɛri la ou bien n'i taara eh, an ka polisisow la i b'a wariw sara o dun ye ko ye ko min bɛnnen tɛ mɛ u ye dɔ wɛrɛ fa ɲɛna an yɛrɛ b'a dɔn déjà an ye baara min damina a baara in kɔni a ye nɔ bɔ ka ban bawo donc an bɔlen mɔgɔw y'an wele k'a fɔ ko n'an bɔra yen fana k'an ka jija ka fɛn kɛ min b'an ka wari sara yɔrɔw fana la wa fɛn min ye nin sɛbɛn ninnu sɔngɔ dɔnni ye maa caman bɛ yen minnu t'a dɔn o de kama komini 4 mɛri ka nɔnabila ani oxfam maa min yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan olu ye welemada kɛ ka ɲɛsin jamana sariya yɔrɔw ma cogo min na o bɛ se ka maaw ladɔnniya nin sɛbɛn ninnu sɔngɔ na ko ko eh, wolosɛbɛn o ye bɛɛ lajɛlen ye n'i ko ko eh, furusɛbɛn o ye bɛɛ lajɛlen donc an b'a fɔ u ma ko dokiman administratif ninnu olu lasɔrɔli a bɛ se ka nɔgɔya cogo di nka kɛrɛnkɛrɛnnenya na u sɔngɔ parce que a yirala k'a fɔ ko caman bɛ yen gɛlɛya caman bɛ yen nɔ a sɔrɔli la soit a kunnafoni jɛlen tɛ wali n'a kunnafoni jɛlen don a sɔngɔw ladɔnniyalen tɛ k'a kɛ i n'a fɔ n'i taara dɔrɔn i bɛ se k'a dɔn a sɔngɔ ye nin ye a sɔngɔ ye nin ye. a kan ka publier k'a gulon da de la k'a don bureau bɛɛ da la pour que n'i nana citoyen k'a dɔn a kan ka min sara sinon binkanni bɛ kɛ mɔgɔw kan tuma caman. tuma dɔw a double a triple même voir a quadruple citoyen b'o de sara pour que a ka se ka eh, eh, eh, service sɔrɔ donc vraiment an bɛ jamana kɔnɔ même pour la bonne gouvernance kama ani transparence kama an kan k'an ka fɛn bɛɛ publier pour que bin kana se ka kɛ mɔgɔw kan o k'a dɔn a kan ka min sara jamana yɛrɛ ye o k'o sara a ɲɛma o kana se ka degun ni jɛkulu in yɛrɛ y'a yira k'a fɔ nin ɲɔgɔnye kɔnɔna na o mana bɛn min kan o bɛn'o kɛ gafe ye k'o di cakɛdaw la min b'a to maaw bɛ se ka sɛbɛnw olu sɔngɔ dɔn cogo min na